igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu ọzọ n'ụbọchị taa aka m bụ onye nke gị maazị onyekachukwu ihe anyị ji bịa taa bụ maka oke ọgbaghara dị n'ezinụlọ n'ụbọchị taa ije na tribunal divorce ebe ọbụla ịbịa n'efere mba ụwa akpọrọ ịntanetị efu ma ndị anyị na-enegara anya bụ ndị celebrities onye ọbụla na nke ya ọgbaghara akarịa o wee lotere m akụkọ nna m kọrọ m mgbe m pere mpe n'ihi na ọ na akụkọ ka ndị gboo ji akụziri ụmụ ha ihe akụkọ na inu ka ha ji akụziri ụmụ ha ihe o wee kọrọ m na e nwere nwoke pụtara na nwa okorobịa pụtara na sị nna ya na ya etorugo ịnụ nwaanyị na ya chọrọ ịnụ nwaanyị papa ya wee sị ya na mbọchị o toruru ịnụ nwaanyị ya gwa ya na ya ya ji afụ ya na ọ ka etorubi ịnụ nwaanyị mana mbọchị ọ chọrọ itoru ọ sị na ya etoru ịnụ nwaanyị ya gwa ya ka ya gwa ihe ọ ga-eme na ọ bụrụ na o mewe ihe ahụ ya eduru ya o je nụta nwaanyị ọbụla ọ chọrọ ịnụ nwatakịrị asị okay ọ sị ya gị naa jee chee ya eche mgbe ọbụla i ji wee chechaa bịakwute ya na ya ga-agwa gị ihe ị ga-eme nwatakịrị emechaa bịakwute papa ya sị ya nna na ya gwara gị na ya adịgo nkwadobe ịnụ nwaanyị ihe ahụ ị sịkwa na ihe ị chọ ka ya mee ka ya mee ya nwa okorobịa a na-agwa gị etogo gbaa agba o wee sị okay sị o ru n'ụtụtụ echi na gị bịakwa ọzọ gị bịa kpọtee ya ka ha mee ihe wa kwesịrị ime o ru n'ụtụtụ chi efobe efo nwatakịrị abịa sị nna ya na ya gwara gị na ya achọgo ịnụ nwaanyị ọ sị okay na nsogbu adịrọ papa ya wee jee mekwuo ọkụ were nnukwu ite ọna dọkwasị n'ọkụ were mmanụ igbo wujuo n'ite ahụ kwaye ọkụ na ya nwatakịrị a na-ekiri ya ọ kwaye ọkụ mmanụ a wee sụwa na-asụ pụtụpụtụpụtụpụtụpụtụ o were ji o were ogbe ji mba ji tinye n'ime mmanụ ahụ wee sị nwa ya nwoke na gị wepụta ji ahụ dị n'ime mmanụ ahụ na mgbe ọbụla ị toruru iwepụtanwu ji dị n'ime mmanụ a ya ma na i torugo ịnụ nwaanyị nwa ya nwoke edie edie sị ya na ihe a ọ dị possible ọ sị ya na ọ bụrụ na ọ dịghọrọ gị possible that means na ọ dịghọrọ gị possible ịnụ nwaanyị na mgbe ọbụla ị toruru iwepụtanwu ji a dị n'ime ite ọkụ a ya ma na i torugo ịnụ nwaanyị nwa ya nwoke arọcha ịbịa nso uzu ọkụ na ihe niile ọ naa ọ sị ya gị jee kwadowe mbọsị ọbụla ị kwadote o ru mbọsị ọzọ after some months nwatakịrị a anachitekwa ọzọ sị nna ya na ọ kago ya obi na ya ga-ewepụtanwu ji ahụ ọ sị okay papa ya eje mekwukwa ọkụ ọzọ ọkụ a na-asụ o wekwere mba ji tinyekwa n'ime ya sị ya na o wepụtahanị ji ahụ ya ma na o torugo ịnụ nwaanyị nwatakịrị abanye die uzu ọkụ a die ya die ya die ya rute nso weta aka imetụ mmanụ ahụ pịam detenu epielia ya aka ọ naa azụ papa emechaa ya ọgwụ etericha ya sị ya sorry ọcha na i torubi ịnụ nwaanyị na mbọchị ọbụla ị wepụtara ji ahụ ka ya ga-ama na i torugo oge ịnụ nwaanyị nwatakịrị echegide ihe ọ ga-eme makwa ya ama na ya na-ete ekichi ya afọ afọ ịbụọ brain ya na-agbagote brain ya na-agbagote wee ruo one day ọ na-arara ụra wee na-eche kedu ihe mgbe a bụ mgbe e nwere respect ọ dịọ ka nke anụ anyị na-anụ a na-anụta n'ịntanetị maọbụ ị fụ ị tụgori ya ime before ị kpọrọ bịakwute papa gị sị ya na ị na-achọ ịnụ nwaanyị nke a bụ na a ga-akpa ya akpa papa ga-asị gị okay ngwa ka anyị na-ewere gị anya onye ị ga-anụ so nwoke echegide ihe a chegide ya wee sị onwe okay bịakwute papa ya sị ya na ya etorugo oge ịnụ nwaanyị papa ya wee jee mekwukwa ọkụ ka o si emekwu tinye ji n'ọkụ nwatakịrị echegide ihe ọ ga-eme chegide ihe ọ ga-eme chegide ihe ọ ga-eme bịa ji bịa ji ya nso o kweghọ ọ bịa nso n'ọkụ ahụ o kweghọ o tinye aka mmanụ akarịa o wee were mma na-aga n'ukwu nkwụ dị na be ha were mma bete igu pịchachachacha igu ahụ wee nọrọ ebe tere aka tinye ihe igu ahụ na ihe osisi igu a tinye n'ime ite mmanụ ahụ na-adụ ya na-adụ ya na-adụ ya na-asachi ya till ọ fụ ji ahụ ebe o siri ike o were ihe igu ahụ dụnye na ji ahụ ji ahụ igu ahụ abanye na ji o wee jide ya jide ya jide ya managie ya o wee wepụta ya papa ya wee sị ya yes na o torugo oge ịnụ nwaanyị na all those years ọ na-asị na ya etorugo oge ịnụ nwaanyị na ya ji ma na o torurọ oge ịnụ nwaanyị bụ na na ọ da athink ọfụma ọ na-athink one way and na nwoke ọbụla na-athink one way na ya na nwaanyị ama ebinwu because na otu ahụ i si athink ka ụmụ nwaanyị si athink na a ga na-enwe clash so na gị wa izu ịnụ nwaanyị bụ na ị ga-etoru n'ụdị ọ ga-abụ ị fụ ebe nwaanyị na-aga ị gbaa ya nkịtị ị mara ụzọ ọzọ ị ga-esi wee wetakwa ihe ahụ a chọrọ ka ị weta otu ahụ nwunye gị si eme ya na gị wa as nwoke i tukwulu ana chee ọkwa ị ma mekwu ya ahụ o mee ihe ahụ ị chọ ka o mee mana ọ ga-ejizi happiness wee mee n'ihi na gịnị ị thinkiri i chere echiche karịa ya wa wee mara ka ị ga-esi wee mee so ụfọdụ n'ime anyị taata na-anụ nwaanyị na-enwecha nsogbu a ọ bụrọ na mmadụ bụ celebrity ma ọ na mmadụ toro bute wetewe ego bụ na o torugo ịnụ nwaanyị a na-ezu ihe ezu a na-ezu ogo ihe i ruo oge a ma omume gị o ma echiche gị o ma ihe niile ga-achange ya wee bụrụ ihe amamihe wee dịla anyị amamihe in the sense na na okoro eto eto wee ọgọdọ ikuku bịa o buru ya buru ọgọdọ ya so ka anyị wetu obi wee akọ na uche di na nwunye ji ebi n'ụlọ ya bụ na na ebe ọ bụ na ị sị na ụta na iwu bụ na ị ga-eme ụta na iwu bụkara mụnwa ga-eme ụta ọ bụ na nwatakịrị ahụ shiri ọnwụ na ọ bụghị ihe papa ya na-agwa ya ka ya ga-eme jee nụọ nwaanyị mgbe ya na-enwe problem o wee bụrụ ihe mmụta wee dịrị anyị wee na-asị na ọọ ihe akụkọ a ka ndị okenye ji akọwa ihe mgbe gboo anyị ga na-ewetakwara unu akụkọ dị otu a n'iche iche wee na-ewetakwa ya ka anyị ncha wee si ebe ahụ